zafika no paja ponena kuti no atupele muluzi basitu eti mpaka nakwamba kukwenyano apita muntharika ndi boma lawo musathawe yayi inuyo ndi zonena kuti no mukulephera musanamizire zonena kuti yanchani nkhondo chani mukulephera inuyo and mukuphinja tu amalawi ndedikirani tu ndikuuzani tu nkhani yonse osatinso kunyengerera yayi nde walembaditu chibaluwa chimene mukuchiona pa screen panopo tichiwerenga word to word chifukwa chani? amenewo nde mau akewo and muli nkhani zochuluka tikatero tidzitanthauzira muja timachitira akuti United Democratic Front press release for immediate release 1 April 2026 eya kuchoka ku chipani cha udf kumeneko ndithudi akufunatu uthengawu nde upitiretu shapshapu pompopompo akunena kuti

Regrettably, it is not. It is a stark and painful reality for Malawians. Akunenatu kuti uwutu nde uthenga ochoka ku ah, chipani cha udf pa nkhani za kukwera mtengo kwa mafuta akuti kungoziona koyamba kwenikweni ndi zonena kutilo chiganizo chimene boma linapanga ndi kuti usiku chimadzaooneka ngati kunena kuti no akati Iyayi tikweza mafuta kufikitsa no pa paja pa lita pena paliponse muzigula 6600 chaku, chakut ndeti zimaoneka ngati nkhamba zachabe chabe kwabasi nde nkumat aah musaiwale mawatu paja ndi epulo pa 1 epulo ndet fools day eeh pajatu imakhala ndet leroli pa 1 epulo mwina ena sakudziwa 1 epulo ndi tsiku limene no timakhala ngat tikunamizana timakhala basi ndikupanga zina zake ati aah wakuti wakuti wamwalira mwazidziwa ayi nchinchani anthu iyi timangojoka ndi fools day tsiku longopusitsana pa dziko lonse lapansi pamachitika zinthu ngati zimenezo nde akuti amaona ngati kuti mwina mwake basi no ngati no dziko boma lungofuna basi lipusitse amalawi kenako lidzanene kuti iyi timangocheza ndi fools day ri koma akuti zadabwitsatu kunena kuti no ndizoonadi ka mafuta ajatu akwera mtengo pa pampu si fools day yayi koma uthenga unali onena kuti unali wa serious

at a time when citizens are living high hand to hand to mouth, such a drastic increase is both insensitive and unjustifiable. Akunena kuti tu izizi ndi zonena kuti sizonena kuti ndi nkhani zongoti yayi nkhani zachuma tas- tas- sintha mitengo chani izizi zikuchita kuonekeratu kunena kuti ndi kulephera kupanga ziganizo zabwino kumeneko. chizindikiro chabwino kuti no ndi kulephera kupanga ziganizo zabwino. Ndipotu ziganizo izizi zokweza mafuta chonchi zichita kuonetseratu zonena kuti ulamuliro uwu ndi zoti nde kuti iwowo unadukana kwambiri ndi moyo wa Amalawi wa tsiku ndi tsiku. Zimene Amalawi akudutsana nazo iwo anadukana nazo. Iwo ali kwina kwake nde kuti saonanso zimene zikuchitika kuti Amalawi akukumana ndi zokhoma zotani. Kapena apo ndi zonena kuti. Iyiyi ndiye kuti no ndi system yochita kukhazikitsidwa cholinga chonena kuti no izipindulira no timagulu tina take basi tomwe tili m'bomamo kaya ndi timabungwe tina take tizipindulira pa chani pa system imeneyi yonena kuti no ndalama zambiri ndiye iwo azikakhapako mbali inayo kumaika m'matumba mwawo zina zoterozo. Nthawi ngati iyiyi, nthawi yovuta yonena kuti no akuti nzika zikumadalira kuti no zigwire kantchito kupeza ndalama nthawi yomweyo kandalama kukagulira wokomani kudya nde kuti hand to mouth ndalama ija siyikumakhazikikanso ikumangopita direct ku chakudya kugwira direct chakudya kugwira direct chakudya zichita kuonesa zonena kuti no izizi kukweza mtengo kwa mafuta choncho kukweza mtengo kwambiri choncho kumeneku kuchita kuonetsa zonena kuti no anthu awawa alibe ndiye kuti no alibe kumvera chisoni Amalawi komanso izizi ndi zosavomerezeka olo mpang'ono pomwe kukweza mafuta mtengo kukweza m- mtengo kwa mafuta motero kosavomerezeka palibe zifukwa zimene angapereke zomwe no zingathe kupezeka zoti mwina make za za- zapangitsa chiganizo chizionekano ngati no chi- chaphindu kapena chomveka

1.4 USD per litre around K2500 why then are Malawians being asked to pay more than two and a half times that amount? Akunena kutitu kuyang'ana zonena kuti no pa dziko lonse lapansi inde pali mwina zikusamv- ku- kukokanakokana kwina kwake nkhondo ngati nkhondo za America Israel ndi Iran zimenezo sitingakhale pansi ndikunena kuti no nzabodza kapena kuti zimenezo sizinakwanitsedi kuti mwina mwake zapereka pressure kumbali ya mitengo ya mafuta pa dziko lonse lapansi komano masamu awawa sakugwirabe ya chifukwa chonena kuti akutitu kunjako ndekuti average mtengo umene ukumakhazikika no ngati pa lita ina iliyonse mu nyengo iyi yovutayi ndoti ukumaima ndekuti pa 1.4 dollars mwaiona imeneyo imene ili ngati no 2500 Malawi kwacha kunoko nde nchifukwa chani no a Malawi akufunsidwa ku zoti iwo azipereka no ndalama zokwana 2 and half times eti times 2 ndi half yake pamenepo mwayiona mtengo womwe upange times 2 nkudzaikanso half yake paya pamwambapo chifukwa chani?

more because fuel is scarce globally, but because our currency has been allowed to weaken to unsustainable levels, a government that cannot safeguard the value of its currency cannot protect its citizens from deepening poverty. Akunena kuti nde muku- tikunena chifukwa cha anakweza mtengo kuti ukhale ma double double yonje Mm-mm. yankho lake ero ndikupasani yankho lake ndionena kuti lagonatu ndikuti nkulephera komwe kukuoneka ndipo nzomvetsa chisoni kulephera kotino tinga tingapanga control bwanji you know kasinthidwe kathu ka ndalama kunoku ku Malawi dola ikusintha bwanji kwacha ikusintha bwanji kulephera kuzipanga control zimenezi zotsatira zake ndi zimenezizi boma likulephereratu ndipono mtengo wa 6600 pa lita umenewu si zoti tikuoneka kuti chani chani. Umenewu ukungoonetsa zonena kuti ili ngatino tsopano chilango kapena msonkho umeneno ndiye kutino a Malawi akuyenera apereke chifukwa cha boma kulephera kuti likhazikitse ndiye kutino Kwacha ija kuti isamasunthesunthe, isamagwe, kuti mphamvu ya Kwacha ikhazikitsidwe. Zotsatira zake a Malawi ndiye kuti akulandira chilango chimenecho chifukwa choti boma lalephera kukhazikitsa mphamvu ya Kwacha. A Malawi ndi zonena kuti. Kupereka nde kuti zindalama zonsezi si nkhani yonena kutino nde kuti mafuta asowa pa pa dziko lonse lapansi kapena pa akuvuta ayiso. Ndi chifukwa chonena kuti ndi kuti ngati boma lakhala pansi ndi kulolera zonena kuti nde kutitu basitu Kwacha ija ichepe mphamvu ndipo ifike paja ponyanyiranyanyira ponena kuti apa nde iih zanyanya apa sitingakwanise zokuti kapena tizikhazikitse kuti zigwirense bwinobwino. boma ndizonena kuti boma limene ilolo silingakwanise kuteteza mphamvu ya ndalama yake yomwe silingakwanisenso kuteteza nde kutino nzika za dzikolo kutino mwina mwake zisatani zisakhudzidwe ndi umphawi wa ndiwe yani uja.

and inefficient road transportation systems that drain foreign exchange through high fuel consumption, insurance cost, and logistic delays. Akunena kuti kukhalano pano pasupa nkumanena zoti komatu musaiwale zonena kuti dziko la Malawi lili pamalo poti linangozungulidwa ndi maiko okhaokha mitunda yokhayokha sinazungulidweko ndi nyanja ina yake kapena yaikulu ngati Indian Ocean timakhala tazungulidwa ndi mitunda yokhayokha maiko okhaokha kutilowetsera mkati Ndiye zinthu zimayenera kukhalabe zovuta chani chani. Chimenecho si chifukwa chokwanira, chifukwa chonena kuti kwa nthawi yayitali tsopano ngati dzi, dziko tikukhala pansi ndi kumadalirano tsopano kuti mafuta aja tiziayendetsa kudzera paja, tiziayendetsa kudzera ndiye kuti pa msewu, pa galimoto ndiye kuti, ndiye kuti tikuwononganso mafutanso, ndalamanso zochulukanso zimenezo kuti tikha, transport kuchotsa kaya ndi kuti kudzabweretsa kuno pa, pa msewu pajapa sikugwira. Pamene ndiye kuti no. Kunakakhala njira zina zimene zinakatha nde kuti no kutani kuteteza zonena kuti no tisamaononge ndalama zochuluka eeh mwachitsanzo nde kuti no tiziyang'ana aah njira mwina kapena za I think paragraph number 2 sorry koma akukamba motero eeh paragraph inayo tingowerenga akunena kuti Yet Malawi possesses a strategic advantage that remains underutilized, the Nacala Corridor,

can not continue to be shifted onto the shoulders of struggling citizens, Malawi must work and it must work for its people, business first, Signature Atupele Muluzi President, United Democratic Front, udf akunena kuti tu ndiye tikukamba zonena kuti tikuononga zindalama zochuluka kwambiri basi tikunyamula zimafuta zija ndakuti pansewu eh? kugwiritsanso ntchito ndakuti mafuta aso zimagalimoto zimene tizitiriranso mafuta pamene ndi zonena kuti pali njira zabwino Ngati mwachitsanzo, tili ndi Nakala kumene nde kuti doko limene ilolo uko bwezi kukumafikila nde kuti mafuta aja kuti kumeneko ku doko la Nakala ka kolido kake kumene kuja nde kuti no bwezi tikumangogwiritsa ntchito nde kuti chani mafuta akafika kumene kuja ndikuwakweza nde kuti chani kuwakweza nde kuti no aah stima ya pamtunda stima ya pamtunda ija Brrrr imadzafika nde kuti chani chifukwa kuli njanji nde kuti izafike kuno ku Malawi. Ndalama zimene tingamaononge tindalama tochepa kwambiri kufananiza ndi ndalama zimene tikulowetsa makamaka pokazikatenga mafutawa zomwe zupangitsa zonena kuti mafutawa azikwera mtengo pamene tikukatenga pa galimoto kukachita kuwayendetsa nde kuti pa galimoto tayendetse nde kuti pa sitima ya pamtunda eya panjanji ya pamtunda. Ndipotu akuti izizi zikhoza kuchepetsa ndiye kutino ndalama zimene tikulowetsa kuzichepetsa ndi 40 percent. Hey, mapesenti ochulukatu amenewo. Akuti ndiye kutinso zimenezo zingathandizire kunena kuti mwina mwake mafuta aja akhale okhazikika, mavuto awa asakhale ngati kuti mwina mwake tathana nawo. Ndiye chipani cha udf ndi chonena kutino chikupemphano, chikuyitana boma komanso ndiye kuti nawo onse amene akukhudzidwa makamaka kumbali zonyamula mafuta kuchoka ndiye kuti kunja kukabweretsa m'dziko muno, kuphatikizakonso a Nocma kutino iwowa apange zonena kutino apange izi number one aonesese zonena kuti kwacha siikusunthasuntha siikugwa kwacha iyayi agwire mphamvu ya kwacha aigwiritsitse asapangise zoti kwacha izingogwa number two ndiye kuti zinthu zichitike pa mbalambanda komanso zizioneka kutino zikusuntha pakhale ndiye kuti kuchita zinthu moona mtima kumbali za kagulidwe ka mafutawa sizoti mwina mwake pali ena ake madobadoba ena ake akupangapo zina mmene akunenera Atupele Muluzi and number 3 ndichonena kuti tisinthe nonso pano tisinthe kuchoka kugwiritsa ntchito ndi tikuwanyamula ndi kuti mafuta aja kuwachotsa mzimagalimo kuwanyamulira mzimagalimoto tiyambe kuwanyamulira ndi kuti pachani pa stima stima imene izidutsa ndi kuchoka ku Nakala ndi kuti pachani pa njanji kudzafika mpaka nakuno ku Malawi Ndizonena kuti amalawi akufunikira utsogoleri umene udziyankha ku mavuto awo mwachangu changu opanda nde kuti nkumapereka zifukwa koma kuti nchifukwa chakuti chakuti chifukwa chakuti chakuti ndipo no akunena kuti chiphinjo chonena kuti no anthu amene ali m'boma akulephera kugwira ntchito bwino bwino akulephera kukhazikitsa za chuma sichingamakhale no kuti chizingopitilirabe nde kuti chiphinjo chochita ngati chimenecho tizaphinja nacho nde kuti amalawi ndi amene azichisenza no sopano no padyani paphewa pawo Malawi akuyenera atani? Atheke. Akuyenera ndithu ameneyu atheke agwire msewu. Ndipo Malawi ameneyu akuyenera agwire msewu kuthekera kwa munthu wina aliyense. Tikende kuti no business patsogolo. Atupele Muluzi president wa udf. EEEE! Tachiwerengabe ndekuti no word to word chikalatacho sitikamba zambiri tingokamba chonchi inu maganizo anu mukutipo bwanji akuperekatu akutero iwo wa pressure ku boma uko atero akutitu.